mgbe ọ bụ diọkpala ahụ ọ bụ Menri Menri bụ diọkpala Eri okay Menri diọkpala Eri Eri first son right yes na Eriaka emesizielu agwụ nwee ife ndị be anyị na-akpọ agwụ ọ ma gị i jee n'afa i jee afa gwa gị ife ndị nọ n'ana ndị mmụọ nọ na- ndị nwụrụ anwụ chọọ ka i meelu ha okay ọmụ ya o wee pụọ pụọ bido ebe mbụ Eri Menri diọkpala Eri bili bụ Ugbene and Amanuke ife na-edu edu esi ya na ị ka nọ nso na ị nọkazi nso Eriaka na-azazi kịtaa Aguleri o wee manie wee jegide bata Ọka gafee Ọka wee ebe mbụ ọ nọ bụ ife anyịnwa kpọrọ mkpume onyile enyi onyile enyi na Osili village in Enugwu Ukwu nọdụ ebe ahụ mụọ ụmụaka ụmụ nwoke naanọ ọ nọzi ebe ahụ ụmụazị a bidocha obodo dị iche n'iche a nọkata diọkpala ya nwụrụ nya nke bidolu Enugwu Ukwu o o ọ na-eme nke na-esote ya nwụrụ a na-ekwu nke ịtọ nwụrụ nya ha agwụgo n'ọkwazi asọ nke a mara ahụ ya so ya nwa wee jee n'afa sị ọ dụnụ ka ya mee maka na mmadụ ịnwụ n'iru nna ya bụ nsọ ana Okay. nnukwu alụ onye a- ọ, nna ya yara ahụdo ozu ya anya mana onye nwụ n'iru nna ya anara anọchi nna ya maka ya ọlụ dịrị ya na ọ wụ diọkpala nna ya erike ọ ya nwa ya eni ya ya akwa ya ya ya anọchi obu be ya mana ọ nwụrụ n'iru nna ya ọ yara anọchi n'obu ọ bụ ụmụ ụmụ ya ya eje zaba diọkpa mba na eme etu a afa wee sị ya na ọ bụrọ ibido ee eh, communities ka ị pụtara ije n'ife ị bịa ebe a bụ ibido etu esi efe ndị Igbo si efe Chukwu o wee gbarapụ ma ụmụ nwunye ya ma ndị awa niile wee gbadaba na ndagwurugwu nnukwu agụ dị tupu e luo na eh, Ezu lake dị one side bụ Agụlụ the other side bụ Nri wee settle ebe a nụọ nwaanyị nụọ ụmụ nwaanyị mụọ mụta onye bidoro village a na-akpọ eh, Agbadana ma Uruọjị so na nnukwu agụ a maka ife m na-elay emphasis wee etu esi nwee ebe a na-akpọ Agụ Ukwu ọ bụrọ afa nwa menri na ọ bụ a geographical location a geographical location ebe menri setụrụ wee chie ebe a ka ọ nọ wee chie ọzọ chọpụta ichi ọzọ chie si n'ekwe ebe a chie eze nri bagharịa onwe ya afa nri ifikwuanịm nri ifikwuanịm ebe a ka ọ nọzi wee mụọ nwa wee ebe a ka ọ nọ wee gbasazie wee gbasazie ya Okay. ụmụ ya na-ejezi ndị ndị ndị ọ mụtara ụmụ ụmụ ya na-ejezi ihe a na-ekwu ife ahụ the earliest of the sons na ọ chiri eh 1042 or 45 AD Yeah. ị ghọta mana ọ in the ni- eh, 18th cen- 8th century ka ya ọ ma- migrate bịa ebe a ọkwa ife etu es- a nwegolu sci- eh, scientific evidence yes archaeological record archaeological records ebe a ka ọ nọzi chọpụta ihe mbụ etu e si echi echichi dị iche iche the, eh, the most important of which is eh, ọzọ ichi ọzọ now you have been introduced to the emergence of eze nri

ndị ọzọ niile o nwezi ndị ọ rika title a na-ebido ri ma nwatakịrị dị e, mkpụrụ ụbọchị iri na ịbọ wee chibe echichi dị iche iche ma ịsa mgbo ma ime nke a mee nke nwere ma ime ihe ekwensu ma e, e, o luo ife dị ka arọ iri ọ baa na mmọnwụ ya ịma mmọnwụ Ịma mmọnwụ mmọnwụ, na okay, ịma si ịchọ mmọnwụ n'ịtụ ehe mmọnwụ ọsọ. a na-aga e luo mgbe i- i- i- tupu ichi ọzọ na nri ị ga-elugo ogo ịnụ nwaanyị a, mụta nwa ịmụta nwa nwoke ma nwaanyị i wee nwee ike ịma ọgbụ chi ebe ị ga-eje na-efe chi gị enye chi chi gị ekene na-ayọ chukwu ma ihe ọbụla ị chọrọ ma emume dị iche iche ya ụmụazị aba ya nara echi ọzọ ya eh, ebe a ka e si wezie ndị chi ọzọ anwawo agency bidozie ejebe ije jee kụzibe maka na ife onye nwa bu n'obi karịrị akarị nke mbụ bụ na ife ife ọ chọpụta na ife dị ọcha dị ọcha eziokwu bụ ndụ ịlafu mmadụ adịrọ ya maka na eziokwu nwere e, eziokwu oge ọbụla mana asị oge ọbụla ị chọ ịsị asị inwe ike n'ụzọ nke i si bugoro mbụ kọrọ ọzọ tinyerie anya adịrọ na ya ọ ya kpata afọ ọcha na ife dị ọcha ji nọrụ n'etiti i- ife gbasara nri nri ma nzu a na-atụ ma nzu nzu a na-atụ ee ehe. ma agbọ a na-ekpu agbọ ọcha Mhm. Ma ncha nke niile. nke bụ agbọ nke anyị agbọwa ihe a bido na mmadụ bụ mmadụ na o nwere anybody nwee right ịnọkata mepụ ibe ya ọbara the sanctity of human life promotion which brings everybody before Oriseburuwa to equality osu adịrọ oru adịrọ mgbe anwa palace eze nri na-adị anaghị e, e, egbu ya aja okirikiri ndị osu ma ọ bụ oru a na-achụ o nwere ike iso ụzọ kwụrụ na na palace awa ọgwụgworo onye onye na-achụ ya ichi azụ maka imechie ka eze nri abụọ gha ọnụ ọgbọ gha ọnụ i- ivuru nawa ihe ihe vụrụ iwere Nke a. anyịnwa adịghị egbu mma ọ dịghị agba egbe mba ncha ncha ọ sọọsọ eh, i- i- i- o- i- spirituality ị ghọta ejima o nwe ndị ndị be fa na-awụ eh, nwa ụfọdụ mụọ fa ezopụta ofu nke ofu n'ime ejima awa chọọ onye na-afa gbakọrọ na nri kunye enye achọrọ m ịkpọ afa mana o nwere bishop anyị ma ama na Anglican church onye ugbo na be anyị ka ọ nọ too tokozi abụrụ mmadụ wee nachighakwa maka ọ wụ ejima so nsọ dị n'ala Igbo nsọ niile n'ala Igbo ọ eze nri bidoro ya mgbe ndị riri mmadụ a na-eribu o nwere obodo dị n'ụwa na-erire mmadụ at one stage or the other emekwa eche rafụkwa propaganda ndị ọcha o rikwuru mmadụ at a certain stage not far away so ụmụ ife niile a na ije ọgụ na ịnụ agha eh, ife achọwa eh, enwe nsogbu eh, ofu eje gbuo ndị ụfọdụ eje gbuo ibe ha enwe nsogbu na be anyị mgbe awa ejee n'afa ife afa kwutere eme enye udo ewee dị ịghọta wee tinyelu eh, na chukwu a na-ekwu wụ olise ebulu ụwa kelu ụwa a amasị amasị amasị amasị i chee na ịmachara ya ị na-alafu onwe gị maka echi niile ife ọzọ ee na ọ bụrọ wike Chukwu abụrọ onye dị wicked na-anọkata ọ sị gị bịa ee welu mmadụ wee wee wee wee zọọ- s- s- gọọrịa gọọrịa by igbu e or ọ bụrụ osu alụsị no na god is a kind god onye wetara that concept n'ala Igbo before then everywhere and uh, oge anyị na-ekwu uh, confederation ndị ife nọ na under uh, nri influence dị too much to be called a confederation for example 1911 mgbe ndị ọcha chọọ ka e nyere Christianity aka ka o wee gbasaa ha kpọkọrọ over 100 communities n'Igbo land sị va bịa ka Eze Nri sụbelu va nsọ ka onye ọbụla mee ihe ọ na-eme ezukọcha etu anwa Onwuejeogwu bụ onye jee na archives chọpụta na and eze nọ mgbe anwa ọbalike eh, ọbalike nwụrụ 1930 eh 24 so thereabout mana onye nọchiri e wụ Tabansi Tabansi chiri 36 o wee kpọọ onye na-interpreta ya gwa ndị ọcha ihe etu nwa Onwuejeogwu si wee kọwaa na ife ya fụrụ na colonial records ee n'ime akwụkwọ e na ya sị na ya na-asụbe nsọ ya ka mmadụ gbuwe ibe ya ribe ibe ya ma megbuwe ibe ya na ọ ya-enye nsogbu na ndị ya nwa bụ ọkwa ya nwa na ya nwa bụ mmụọ maka na tupu i chie Eze Nri ị ga-aga through a process of ritual death yourself e doba gị na mgbe anwa shallow grave kwaa gị etu e si akwa onye chizuru echizu nwụrụnụ nwunye gị emee ife eh, ajadu ma ọ kwachaa gị eh? mana tupu eh, i mechara nke ahụ ị maa aja ya esizi ụzọ mmadụ si abata afụ ị wụ mmụọ ị maa aja wee fụọ wee jebezie ije dị na ichi eze ị natakwa ebe a na-akpọ abanwe arọ n'ọfịa e welu e, abụbọ osisi lụọlụ gị tent ebe ị ga-anọ until ị na-alụzi ya obu nnukwu obu be gị ị nefe anya Nri na ịntanetị ị ga-afụ the very long obu mm. nke nke Ọbalike ịghọta ọbalike onye nọ eze nri tupu e chie Tabansi ya anyị fụrụ ka anyị maka abụrụ m ọ mbọsị a ka one Professor Basu nọ na eh, School of Oriental and eh, African Studies

from Prince Onyeso
so o wee bụrụ ya na udo nọ n'etiti e sị na nri bata ndị wawa ọ bata ọ bata ife adị mana ọ bata nri bata udo adị ebe ọbụla a na-eso udo adị a kụọ ogene gwa unu na e nwere ihe ọzọ mmadụ ara eri ibe ya na o nwekwe na ndụ o nwekwe onye na-eweta ya na ọ sọ ohu chukwu na-eweta ya ee ndị na-eche na omen- omenala igbo ụka igbo bụ ikpere alụsị ọ bụrọ eziokwu Okay. Very na omenala igbo nri establish the fact na chukwu nọ n'etiti ife niile a mee e ji aba ya chukwu okike olise buru ụwa ehe eh, ndị ụfọdụ anyị na-etuzi ọ dịka ndị ọcha amasị ịghọta na ụmụ ife niile ịghọta na ndị Igbo kwete n'ohu Chukwu mana egwu ya na-atụ va e wee sị i je ekpere gị bido na nna gị va bụgoro mmụọ nwụrụ anwụ fa mechie sị na nke a dị na ọ dịrọ ka o zuru na nwoke a bụrụ nwoke chukwu a abụrọ onye sọsọ nna gị va ya na wee chọọ supernaturals ọ ya wụ alụsị na-abịa between nna anyị fa na chukwu anara
egburu he mmadụ ụfọdụ ọkụkọ akwa ọkụkọ depending on uh, uh, the degree ụfọdụ ọ bụrụ uyom ọkụkụ ụfọdụ ọ bụrụ ọkụkụ nwunye ọkụkụ nnekwu egbene ọ karịzịa ọ bụrụ ewu ọ bụrụ ịnyịnya ọ bụrụ atụrụ ọ bụrụ ebune ọ bụrụ efi na o nwerọ never a human being in our nri what nri gave to Igbo land it does not mean na o nwerọ achọrọ m ịkpọ ava na o nwerọ ndị na-sacrifice human beings till lately o nwekwu ndị na-eri human beings anyị maara 1950 60 yes even in our neighborhoods ee eh, so ọ ka ị mara a na-ekwu maka onye ndị nwee ike ịchọpụta na the sanctity of human life and the dignity of the human person which took the United Nations the world two world wars first and second world war in which the world lost 80 million people

na na-enye na the human person must be respected and na o nwe sanctity imefu nwa mmadụ mmee alụ ị ma na gboo gboo o nwe ka nwaanyị di ye nwụrụ i wee nọkata wee mesie nye ike nke imefu ye ọbara alụ nke anwa ka alụ na imetụ nwoke merụọ ya arụ mmefụta nsọ ana
The Igbo traditional system was beautifully developed around a unique lunar calendar. Listen next to how Ndi Igbo focus human energy around the solar system in order to achieve a very productive human community.
ọ Nri bidoro eke oye afọ nkwọ afịa na anọ dụ n'ụbọchị ị bịa bata anyị enwe ebe eh, afịa wụ nke eh, eke ya isi ụbọchị nwee nke wụ nke oye nwee nke nkwọ nwee afọ ọ Nri priest na-ejegharị n'ala Igbo je na-edo alụsị ya niile deity na deity deify that's why anyị ji agụ arọ that's why anyị ji agụ arọ etu esi wee kọwachi ya e, e, izu abụrụ eke oye ahọ nkwọ bụrụ ụbọchị na anọ mhm. izu asaa abụrụ 28 days ohu ọnwa and ọnwa ka eji ya ọnwa ịtụ na ọnwa ịda ka eji ama mgbe ọnwa ọzọ bidoro and ọ dị ọnwa iri na ịtọ ọnwa iri na ịtọ 13 long before the Christian Gregorian calendar of 15 that is 16th century ka ha bido gụwa anyị bido gụwa arọ 1042 AD Nri wetara ya wee lukwa echi nri na-agụrụ igbo arọ eze nri wee eze enugwu ukwu bụ ndị many communities ụmụ nri maka ọ ndị agụ these three ọ bụkwasị fa amaọbịa nwere direct connection and relationship with nri ụmụ nri mana o nwezi nke a na-akpọ nri ụmụ nri in diaspora which by the time onwejeogwu finishes eh, uh, nine years research commissioned by the University of Ibadan under the vice chancellorship of uh, Professor Kone Dike. He numbered them to over 120 wow. communities all over ma Anioma, for example, Ogwashi, Ogwashi Ukwu, or Ogwanshi. Ndị ọcha nwere ike pronounce nshi, nshi. So many like uh, kedu afa ebe a former governor eh, ọwa ọwa oyigbo ebe the former governor eh, nke onye igbo delta isi ha bụ ndị nri mgbe mgbe onye eze na-achị eh, ọwa ya na that governor the first time o seta ụkwụ na nri anyị kpọrọ meeting ndị njikọta ụmụ nri e, e, a kpọrọ ya before me ọ landịrị ebe a chịrị aja na ana dee niile sị na nna ya gwara ya na ebe a ka fa shi ọ bụrọ nke a na-akọlụ m na ọ nke m fụrụ n'anya ị ghọta ya etu a ka ọ dị all over the place so eh, ị bịa na meeting eze nri chie ya na mmadụ anara erikọ ife ya na mmadụ anara awụkọ arụ ọ nara arapụkwu nri jee ebe ọna a na-abịa ahụ ya maka mmụọ ka ọ wụ na ọ bịa na cabinet meeting ya a ga-enwe onye na-anata ya okwu a bịa kwuo ife a ya-ekwu maka ya ndị mmadụ ndị nzemabụa ebido kpaba akpagide alọ kpakata kpakatazịa o nwee ka ofu onye si mee ka ọ ya-ekpokọ okwu ife bụ consensus ọ kụọ mgbịrịgba ya onye na-anata okwu eje sị ya igwe kedu ọ sị ya na ihe onye nụ kwuru isi okwu o nwere onye ga-anụ ihe ọ gwara ya mhm. ọ sọsọ nya nwa e wee sị onye anwa kwukene ife ahụ i kwu

amụghị tinye n'ọbara a na-etinye n'ọbara marịchawa marịchawa anụ anụ anụ ọbịa gboo so only difference will develop the intellect anyị nwe ndị- anyị nwe ndị ụmụ anụmanụ e nwere wee biri organize ma develop ha and so on The key takeaways